Bi ye arabadon ye marisikalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ bamakɔ ni sebe jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sintelimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna farikolo ɲɛnajɛ nasira la mali ale ye a ka sɛbɛn sɔrɔ ayiwa n'o ye an ka ayiwa ntolatanna musomanw kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolola ntolatanna de ko don Awa ko u y'u ka eh, sɛbɛn sɔrɔ ka taa ayiwa eh, walanba kɛnɛ kan n'o ye diɲɛ walanba ye coupe du monde féminine de basket n'u ko a ma ko fiba a yirala k'a fɔ min bɛ san 2026 o bolodalen bɛ ka bila o la sɛptanburu kalo natɔ in na min ye eh, berlin allemagne ale faaba la halisa an bɛ to ni mali kunnafoniw ye mali la ayiwa min ye eh, cakɛda min n'o ye eh, kiriso cakɛda ye n'u ko a ma ko eh, pôle national de cybercriminalité taratadon marisi kalo tile tan ni wolonfila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ waajulikɛla min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko umaru kulubali ni bɛɛ b'a dɔn fariku la ale kun welela ni kiriso in fɛ K'a sababuya kɛ a ka kumakan cɛjugu dɔw ye bɔlɔlɔsiraw kan ka ɲɛsin kerecɛn diinɛ ma, nka a yirala k'a fɔ ko ale seginna a ka denbayaw la weleli in kɔfɛ. Mali premier minisiri n'o ye Jenerali Diwisiyɔn Abudulayi Mayiga ye taratadon min ye marisi kalo tile tan ni wolonfila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a ye min ye e, baarayɔrɔba dɔ ɲɛmɔgɔ bisimila n'o ye e, sanubɔ cakɛda dɔ ye an ka e, jamana kɔnɔ n'a tɔgɔ ye ko B2Gold Corporate ee Mike Cinnamond awa o ɲɛmaaba min ye mali premier minisiri ye a y'o de bisimila ni ɲɔgɔn ye in kɔni kɛra maabaw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye minisiri min bɛ an ka sanukow bɛɛ lajɛlen kunna dugujukɔrɔ nafolo amadu keyita ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan Min bɛ tali kɛ waati jateminɛ cakɛda min bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ye météo ye ayiwa ɲɛmɔgɔw k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen de ma bɛɛ k' i janto i yɛrɛ la sabu waati kofɔlen dɔ fɔlen don min ye marisikalo tile tan ni wolonfila ka taga bila a tile mugan ni fila la san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ko mali jamana bɛna waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ latɛmɛ waati min n'a bɛna kɛ waati ye min bɛna gɛlɛya kosɛbɛ sabu tile fanga de bɛna bonya kosɛbɛ wa dɔ bɛna fara min ye tile fanga kan ani gɔngɔn kulu caman de bɛna kɛ yɔrɔ caman na Nin wagati in na an b'an senna bila kɔkan kibaruyaw la. Kunnafoni caman y'a sɛbɛntiya k'a fɔ kunun ko fɛn min ye farafinna dolantanba min tun bɛ senna Marɔku jamana kan n'o ye CAN Maroc 2025 ye, ni Senegal de tun ye a sebaaya sɔrɔ ka kupu ta, a yirala k'a fɔ tuguni ko kupu in minɛna Senegal jamana la ka di Marɔku dolantannaw ma, a na kɛ ni olu de ye se in sɔrɔ kɛnɛ kan i n'a fɔ kibaruyaw b'a yira cogoya min na k'a fɔ burkina faso jamana kan jɛkulu min sigilen bɛ u ka eh, kalo ɲinini kama ale kan ka sigi awa min ye alamusa marisi kalo tile tan ni kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ eh, walasa ka se ka kalo ɲini min bɛ ayiwa eh, sungalo ale banni kofɔ san 2026 in na nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn don na nataw la